Kanulen i ni sɔgɔma ne ko mun de b'i bolo tan foyi sɛbɛ wa munna i ko foyi ne y'i furumuso de ye ani ne bɛ i dɔn munna i bɛ nin sɛbɛn faranfaran na baara tɛ sɔrɔla o de don baarantanya baara tɛ hali bi kabini waati jan ne bɛ baara ɲini na hali bi ne ma baara foyi sɔrɔ nin bɛɛ bɛ ne dusu kasira ani ka ne fari faga ne b'i ka gɛlɛyaw bɛɛ kalama jarabi nin kow bɛɛ kalifa masaba ala ma ne bɛ baara la hali bi ne ka sara bɛ se ka an dɛmɛ k'an fɛɛrɛ bɔ ayi ayi o man kan ayi ne de ka kan ka janto aw la e de ma kan ka janto ne la sa jɔn de yɛrɛ Ah, Lyric. Hmm. Awɔ, an k'a bila sini la. Awɔ, 18 heures waati la. Hmm. Ayiwa. kan bɛ Luc don a b'a fɛ an ka sigi ka baro kɛ ayiwa o ɲɛna yɛrɛ o ye hakili ɲuman ye o bɛn'i dɛmɛ ka hakili jagabɔ ani ka i fari lafiya dɔɔni san'o cɛ an ka taa dumuni kɛ ne y'i ka diyanye dumuni labɛn n'a dun sa nin sɛbɛn nin to yen an ka taa dumuni kɛ Ah, nin ka di sa i sigilen tɛna to ten ko jirimɔgɔnin i bɛ mun de min i bɛ se ka dɔrɔbaranin dɔ ta kɛ dulɔ wa awɔ ayi ne tɛ dulɔ min na ne bɛna sukariji ta sukariji wa tulon dabila dɔrɔbaranin dɔ ta sa ayi i b'a dɔn ko dulɔ tɛ bɛn ne farisogo ma ne bɛna sukariji ta sɛbɛ la awɔ ayiwa a bɛ e de ma ayiwa i yɛrɛ y'i ka minifɛn ko fɔ kamelen ye hakɛto na ni sukariji bara kelen ye ah, nin ka di dɛ n ka cɛ a bɛ di kow ka ɲi kow bɛ cogo kelen de la i ni ce i ka fini ɲɛna dɛ i ni ce i kɔni tɛ yɛlɛmɛ sa i ko di yɛrɛ an ka taa ni baro ye kow tɛmɛcogo ka ɲi wa bi tile ko kelen nin don baara tɛ sɔrɔla o don baarantanya o kelen nin don kana jɔrɔ sa a bɛna bɛn a filɛ ne yɛrɛ ye eh, sunguru dɔw wele ka na hmm? eh, christelle ni awa o bɛna na sɔɔni eh, i n'a fɔ i hakili ɲaamina ah, a terimuso bɛna janto i la hmm. luc tiɲɛ na tuma caman na i bɛ ne kabakoya fo ka tɛmɛ hmm? a filɛ nin teriya sugu man di ne ne y'a fɔ i ye siɲɛ caman na ne y'a fɔ i ye ne ye kerecɛn ye i b'a dɔn cɔ muso bɛ ne bolo ne bɛ baara de ɲini na waati tɛ ne fɛ nin ko sugu la i y'a mɛn e kɔni an bɛɛ ye kerecɛn ye kɛ bɛɛ ye kerecɛn ye yan bɛɛ b'a la e fana bɛ don a ra kɛ ne ni tɔw tɛ kelen ye balimakɛ ne ni tɔw tɛ kelen ye Ayiwa. Danse, sigiyɔrɔ bɛ yen. Vincent, kɛnɛ yeelen ninnu filɛ sa. Christelle ani Awa. Aw filɛ cogo ɲɛna i ko furulenw. Ne bɛna taa. Mun i ko di? mun na ayi sabu ne muso ani ne denmuso bɛ ne makɔnɔna i bɛ sɛbɛ de la ne bɛ sɛbɛ de la ne ye gatigi hakilima de ye ayiwa k'an bɛn o a ye nin to a ka taa sa a ya kunko ka ca ka tɛmɛ

ne tun bɛ baara dɔ kɛra ɔridinatɛri kan ni sunɔgɔ ye ne bin ah, kɔngɔ bɛ ne la dumuni bɛ min hakɛ to ne ma se ka dumuni labɛn bi kanulen i ma gba kɛ fɔlɔ wa baara tun ka ca ne bolo bi ka tɛmɛ ayi sonia i tɛ se ka kuma sugu fɔ ne ye sa cogo di kabini sɔgɔmada fɛ ne bɔra ka baara ɲini ne sɛgɛnnenba ne sera so kɔnɔ kɔngɔ bɛ ne la i b'a fɔ dumuni ma labɛn han sonia nin dabila sa ne selen so anita fari kun ka kalan kosɛbɛ ne terimuso olive yɛrɛ nana ne dɛmɛ kanulen sabari kana dimi tuma bɛɛ baara ka ca e de bolo baara tɛ ne de la o tɛ wa ayiwa baasi tɛ ne k'o faamu sisan wari di ne ma ne bɛ taa dumuni ɲini kɛnɛ ma i mako bɛ joli de la waa fila ayiwa o tɛ baasi ye taa den da ka si bona ye sa hɛrɛ sira kanule ɔwɔ kanule baba ni sɔgɔma i ka kɛnɛ ne den ɛɛ a filɛ kanule ne mako ye wari la i mako bɛ joli le la ayi ne mako tɛ caman na waa tan dɔrɔn ne ka kan ka bon sara ka anita ka ekɔliminɛnw san i b'a dɔn ko ne lasigilen don a kalo kelen de bɛ nin ye ne kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛna mun kɛ ni waa tan ye i b'a fɛ ka ne ka kokɛtaw kɔlɔsi sisan wa aa nin ye kabako ye dɛ i b'a fɛ ka nin wari ta yɔrɔ dɔn ka sɔrɔ k'a di ne ma wa sabu ne tɛ baara o de kosɔn ye kuma ne ma ten wa kanule sabali ne tun t'a fɛ k'i dɔgɔya ayi baasi tɛ o la ne bɛ fɛn caman faamuya sisan diɲɛ taabolo tɛ wa a minɛ ayi i ka wari ta hakɛ to sa jarabi kana dimi sa wari filɛ a minɛ ne b'a ta sabu i ye ne wajibiya de ese ni sɔgɔma i kɔrɔtɔlen don i bɛ taa min ten sa ne ni luka bɛ taa fari ɲɛnajɛ la i ni sɔgɔma sɔniya hɛrɛ sira oli a bɛ di tɔntɔn ni sɔgɔma i ka kɛnɛ wa ne den i cɛ ka ɲi kosɛbɛ i ni ce mun de bɛ yen sa hmm. n denmuso taa tulon kɛ n'i terimusow ye hmm. ne cɛ dimilen don ne kɔrɔ kosɛbɛ a bɛ waati dɔɔni bɔ sabu a ye wari dari ne fɛ ne y'a ɲininka a bɛna mun kɛ ni o wari da ye baden furucɛw bɛɛ ɲɛ bɛ kumu tuma o tuma wariko dumuniko wala jɛnɛyako mana fɔ kungo bɛ o la tuma min na ni dumuni ma labɛn wala n'a man di o bɛ kɛ gɛlɛya ye u mana wari dali fɛ n'i faratila k'o ɲininka o bɛna min kɛ n'o wari ye wala ka wari ta yɔrɔ ɲininka o bɛ kɛ kasara ye tuma min n'o mako bɛ i la n'i ma sɔn wala i banna hmm. ayiwa o bɛ k'a laban de ye sa o bɛ juguya ka tɛmɛ tɔw kan sɛbɛ la ne bɛ ne seko kɛ la walisa foyi kana an jɛn ne bɛ sɛbɛ don ne ka baara la ka janto anita la ka gba kɛ don o don o bɛɛ n'a ta ne cɛ ma o dɔn ne ye a tɛ nin si jatela baara nafama ye an ka gba kɔnɔ i m'a ye i fo baden i b'a dɔn ko sankolo la ala bɛ se ka gɛlɛya bɛɛ wala kungo bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban pewu ne dara a la ko deli barika la kow bɛna ɲɛnabɔ sɔɔni i ye ne faamu wa baden ne bɛ deli kɛla i ye fana balimaya diya de ye nin ye hmm? a bɛna bɛn i y'a mɛn

filɛ a bɛ kuma ne ma cogo min na ne y'a fɔ i ye o ko musow bɛ miiri o yɛrɛ de la o tɛ janto mɔgɔ wɛrɛ la a filɛ a filɛ min bɛ sera i ma i yɛrɛ y'a lajɛ kɛ wari tun b'i bolo tuma min na a tun b'i bonya bi foyi t'i bolo a b'i mafiɲɛyala i n'a fɔ ale le gbatigi ye a filɛ ne y'a fɔ ko i ye jɛ ni nin sunguru ye ko i ye eve kɛ i ka muso fitinin ye i banna a filɛ nin ye kɛ a bɛ i n'a fɔ i ka telefɔni kasira alo alo awɔ ne bɛ farisogo ɲɛnajɛ de la ayiwa han sɛbɛ la i bɛ sɛbɛ de la wa

na sa na sa na sa na ala ka bon teriya nafa bɛ mun na n'an tɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya tuma na o tɛ wa sisan e de ye sotigi ye yɛlɛmani don kow la i ka sariyaw bila sen kan e de ye gbatigi ye i y'a mɛn ani k'a daminɛ yɛrɛ awa wele a wele ne y'i jija ko i y'a wele tuma caman n'i ka muso murutira dɔrɔn i bɛ taa awa ka so ne de b'a fɔ i ye i ye baara sɔrɔ i ka mina kow banna gɛlɛyaw bɛɛ banna n ka cɛ an ka taa sa

Taa i ko fɔlɔ, o kɔ na dumuni kɛ sabu ne y'i ka diyanye dumuni labɛn. Mm. Kɔngɔ tɛ ne la, ne fara. Kanulen, kabini i ye nin baara kura daminɛ, i bannin bɛ ne ka dumuniw bɛɛ ma. Mun de bɛ yen sa? O tɛ sira kelen na, kɔngɔ tɛ ne la, sɔsɔli dabila sa. Ee jarabi, sabari sa, ne b'i deli. ne jija dɔɔni sa ne ye nin dumuni labɛn ni ne dusu bɛɛ ye kanulen sabari ee ee ala sonia tɛ sonia hmm? ne bɛ i lajɛ la a bɛ waati dɔɔni bɔ a bɛ i n'a fɔ i ka miiriya ka jan dɛ hali i ma maga i ka minifɛn na mun de bɛ yen sa ne m'a dɔn ne ye mun kɛ ne furucɛ la kabini wagati jan a tɛ ne ka dumuni dun tun jɛnɛya yɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka furu b'a la ka sa dɔɔni dɔɔni sonia nin ye gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ de ye gɛlɛya wa o gɛlɛya ɲɛfɔ ne ye furucɛ ka diyanye fɛn ye dumuni de ye ni a sɔrɔla ko i cɛ tɛ i ka dumuni kɛra tun wala ko cɛ ni musoya t'a cɛ tun siga t'a la o b'a jira ko sunguru b'a fɛ kɛnɛma vincent ye ne janfa wa ne mako sara walayi i mako ma sa dɛ ne lamɛn a ɲini k'a dusukun sama tun a filɛ yɛlɛmani don kow la sonia foyi ma tiɲɛ fɔlɔ i jɔ ten miiriya dɔ bɛ ne kɔnɔ i cɛ ka diyanye dumuni labɛn k'a makɔnɔ su fɛ a fila dama ani i bɛ fini surumani cɛɲumanni dɔ don i y'a faamu wa yala i dara la ko a bɛna ɲɛ wa ne dara la ko a bɛna ɲɛ ani ka kanuya kuraya o ye wilibali ye k'a daminɛ i ɲɛda foni ni yɛlɛmuguni dɔ ye sa kana ɲinɛ k'a lakali ne ye dɛ i y'a mɛn ayiwa ne y'a mɛn ala bɛna a ɲɛnabɔ amina amina amina danse kanulen i tilela hɛrɛ la wa nin bɛɛ ye mun ye kanulen ne ye nin bɛɛ labɛn ka e de nisɔndiya a labɛnna ka ɲɛ o tɛ wa hmm. i sigi i sigi sa ne natɔ filɛ ka bɔ baara la ne sɛgɛnnenba don sabu baara tun ka ca ne bolo fɛn si nege tɛ ne la ne y'i faamu a filɛ kanulen ne ye nin san i ye a dayɛlɛ k'a filɛ ne miiriya la a bɛna diya i ye sini sa a dayɛlɛ sa jarabi a to sini sa sabari a dayɛlɛ ka ne nisɔndiya dɔɔni sa jarabi layidu ta k'i na mobili san ne ye sa yala ne delila ka fɛn dɔ layidu ta i ye ne m'a dafa wa ne bɛn'a san dɔgɔkun laban na kanulen i ni ce ani wula ta fan fɛ i b'a fɛ ne ka mun de labɛn i ye fɛn fila n ka diyanye dumuni ne y'a faamu ani e yɛrɛ fana baasi t'o la ah. eh, mm. olive i bɛ mun de fɛ hakɛ to vincent i ka baarakɛɲɔgɔn tun tɛ yen ne ma se k'i ɲininkali kɛ i n'a fɔ baara ka ca i bolo ne tun nana ka kuma i fɛ nka ne bɛna tɛmɛ don wɛrɛ Hmm. i tɛ ne fora bi wa nin sunguru ye jɔn de ye nin ɲininka sugu daminɛna don jumɛn ne ko nin sunguru ye jɔn de ye ne wajibiyalen tɛ k'i jaabi i ye nin ko lakali terimuso ye o tɛ wa ko baarada ye ne bila ka taa nin yɔrɔ la wagati tɛ ne bolo kɔngɔ tɛ ne la nka nin bɛɛ tun ye nkalon de ye i bɛ yalala musow nɔfɛ a fɔ ne ɲa jɔn ye sunguru de ye i tɛ ne jaabi wa nin sunguru ye jɔn de ye tiɲɛ fɔ ne ɲɛna baba sabali ma tɛ baba sabali baba sabali baba sabali baba sabali ma ma kana kasi ma barana ba bɛna janto a la sisan ee ala kanuli kanuli tɛ wa kuma ne fɛ kanuli kuma ne fɛ kanuli ee

alo dɔgɔtɔrɔso don wa i ni sɔgɔma banabaatɔ dɔ bɛ ne bolo sonya sonya tɛ awɔ so bɛ riviera palmeraie cité des arts bon bi naani wolonwula balimakɛ sabali a ye teliya

Monsieur Kwasi Ah, a filɛ nin ye. E de ye Monsieur Kwasi ye wa? Awɔ, ne don. Anw ye polisiw de ye. An b'i minɛ ka bila kaso la sisan. I kuma cogo kɔrɔsi sisan katuguni i mana min o min fɔ, kiri bɛna tigɛ i kan. Kunbiri gban i boro bila i kunkoro kan.

i ni sɔgɔma balimacɛ faama kuntigi i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma balimamuso i ni sɔgɔma faamacɛ e don di faama kuntigi ne ye karamɔgɔcɛ moyizi de ye mhm. ne nana ne balimamuso soniya kwasi de bilasira an nana aw deli ko a ye sabali k'a furucɛ vincent kwasi bila a filɛ karamɔgɔcɛ ne y'i ka kuma faamu nka anw ka baara yan ka nin cɛ kolo kosɛbɛ k'a kolo walisa a kana mhm, segin nin ko sugu mhm. kan tugun sabu a lajɛ maa bɛ se ka muso gosi nin cogo la wa hɔn e yɛrɛ a lajɛ yala nin ka kan wa an balimacɛ kwasi tun tɛ ten fɔlɔ la a bɛ waati dɔɔnin bɔ a cogo yɛlɛmana a ka teri jugu ni taamaɲɔgɔn kosɔn nin cɛ n'a muso tun ye maa sɛbɛw ɲɛjirala ɲumanw de ye an ka egilizi mɔgɔw cɛma ka dɔ fara o kan a ka teri juguw de y'a yɛlɛma k'a juguya ten an bɛ yafali deli aw fɛ a ye sabali ne kumana a fɛ a bɛ waati bɔ ani a nimisala nin ko kɛli la a muso sɔnna ka yafa a ma a ye sɔn ka yafa a ma i ko ala yafala an ma cogo min na faamacɛ ne ni ne cɛ tun bɛnlen don fɔlɔ la a jogo nana yɛlɛma a teri juguw kosɔn ne ni ne denmuso bɛ a kanu ayiwa uh, Vincent Kwasi labila sisan.

a filɛ faamakɛ ni ni a ma kɛ n'a ma kɛ baasi ye i fɛ kuma dɔ bɛ ne fɛ ka fɔ ayiwa kuma sa pasitɛri pasitɛri naamu ne bɛ yafali deli i fɛ pasitɛri ne teri jugu ani taamaɲɔgɔn jugu de ne lase yan bi yɛrɛ ne bɛ n kaɲina bɛɛ di ala ma kanulen naamu kanulen yala i b'a dɔn ko ne b'i kanu ne fana b'i kanu o yala o min sɛgɛ ka tɛmɛ wa ayi an tɛna kɛlɛ to kanulen